onye ọma na-ege ntị nnọọ na this channel a na-akpọ rie nni gị ka ọ tọọ gị ụtọ aka food to relish if you do not understand Igbo language I'm so sorry but there are subtitles in this video and I think you'll enjoy it tata m na-esi vegetable soup ofe vegetable ofe akwụkwọ nni ofe dị ndụ ọ bụrụ na ị na-achọ ọbala n'arụ gị ofe a ga-adị mma ọ bụrụ na ị chọrọ iri lot of you know carbohydrate ofe a dịkwa mma n'arụ gị akụrụngwa ndị ishi ya kpọmọ ka ọ bụ kanda anụ dị iche iche masị gị aga m ejikwa

nke a bụ na mmanụ a ga-eji wee sie ya ọ bụrụ na ị nwere all these vegetable ị ma na kale na spinach na-enye actually better results n'ofe vegetable ihe m chọpụta try ya ọ bụrụ na i mebeghị ya tinyegodo your comment ka m ma ife i lo m sa anụ m adị m ready ibido siwe ya mana tupu asacha anụ a ị nwere ike ị just like ya the video ee eh? ọ bụrụ na ị subscribe be biko subscribe kekwanụ ihe ị na-eche m tinye ya seasoning tinye ya nnu that's mgbe ị subscribe chago ee eh? anyị tinyezie ya yabasị hmm? then eje m sinye ya n'ọkụ a ma ebu ụzọ sie kanda m n'iche because amara m ọ ga-eye ọsịsọ amara m ọ na amaghị but kanda a dị ka nke ga-eye ọsịsọ m sizie anụ m iche akwụnụ na kanda eyego ị ga-esi ya ka ọ dị nnọọ ka obele nwa ga na-ata ya because ị chọọ isulu nni isulu kanda o oh, rie nni gị ka ọ tọọ gị ụtọ ọ bụrọ na m esi ọ bụrọ na m kacha esi ee eh? mana a m na-eme nni m enjoy and ọ ihe nchekwu na-eme ihe ọbụla ị na-eri ọbụgodu garị ka ị na-aṅụ mee ya enjoy m tinye beef na mmiri ahụ ị chọrọ itinye nnukwu mmiri because ofe vegetable ada like kwa mmiri o ị ghọta i tinyekwuolu anụ nke a nnu ibido

ị dịkwa careful ka ị ghara ịtakwa azụ before i shicha ya hey tell me your experience with ofe vegetable how do you like to enjoy it unu ma na ọ ndị Calabar kacha eshi ọfụma ọ ha kacha eme enjoy and o then okay okay anụ anyị eyego hmm? ị cut cha ya kịrịkịrị ọkwa unu cheta na esulu esulu kanda esulu esulu kanda i becha ya kịrịkịrị kịrị mgbe ahụ anụ gị ka na-eye kedu nni onuno ị kacha like iji rie vegetable soup hmm. amakwa m o ọ dịkwa m ka ọ garị ka otu eselese otu eselese video dịkwa ee eh, na this channel ịfụ ka esi eji otu ele ya ọ na-amagbu onwe ya na unu lute na ngwa unu na onye nwanyị kụzi nke esi ebe vegetable ka ọ dị fast ọ bụrụ na ị nwerọ food processor hmm? ijide ya n'etiti ibewa ya ibe ya kịrịkịrịkịrị ịchọ ka ofe vegetable maa mma ị ga-ebe ya kịrịkịrị and ma na m na-use these gloves na-protect your fingers ọ ga-abụ mma begodu gị n'aka ọ ma emetụ your skin hmm. I keep promising na m ga-egosi unu link ebe m gotere ya mme nchefu I'll try and find out ebe m go that glove ka m gosi unu na Amazon now m becha ugu m be spinach which is my gbazu agwa I love spinach a lot see how beautiful ọ dị m becha ya m debe ya n'akụkụ hey Have you liked this video? Eh? Have you have you subscribed? If you've subscribed, thank you so very much. And if you've liked it, cheers! What next? What video ka unu ga-like ka m mee next? Hmm? Ụfọdụ sị m mee ọkpa, ụfọdụ sị m mee abacha. Amaazị m nke m ga-ebu ụzọ mee. Nke a bụ ose. Hmm? M sụlicha ose mụ. crayfish akwọgo m akwọ ihe niile adịgo set ịbanyezi n'ite ka e je ma ihe anụ anyị na-eme ọkwa ịfụ na mmiri almost adịrọ na the thing and otu a ka ịchọ ka ọ dị ịfụ azụ na anụ nọzi ịfụ otu a ka ọ dị beautiful ị ga-ebu ụzọ tinye ya mmanụ hmm? itinye ya mmanụ ọfụma ok chetakwanụ na kanda anyị nọkwa somewhere because na o yego ọfụma ịrapụgodi ya n'akụkụ itinye ose ịwụnye ya crayfish ejiri m okpei wee sie nke maka nke ndị Calabar na Calabar ka m si wee mụta ya itinye ya crayfish ọfụma ọfụma mmanụ bụ the main thing na-eshi this vegetable soup ọ bụrọ mmiri ọkwa unu fụ ka ọ dị ọ dịzie ka a na-fry crayfish n'ime mmanụ mezie kanda ịwụnye ya ka ụtọ anụ na mmiri mmanụ na everything banyeweziri kanda n'ime ọkwa unu fụ na ọ bụrọkwa ofe ka a na-eshizi ebe a na ọ dịzi ka anụ ka a na-eshizi

look at it ọ gwụ m gbanyụ ọkụ fọtuo ya maka na heat dị na the pot ka ga na-eye ya o ruo ka ọ na-eru ka m bido riwezie ya biko i cannot wait ị fụ ka ọ dị hell garị ka m ji eri ya tata but otu eselese na-amagbu onwe ya